Fanta e tɛ miiri wa e tɛ taasi don ni tilalen bɛ dafara la ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ n'a ta kuma tɛ don fali tulo la wa bugɔli fana tɛ fɛn k'a la e Fanta e ye fali de bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni ne ye e ka fini ye k'e nana o da ne ka kogo la fɛn bɛɛ ni ala n'a kira cɛ n b'i ka fini ta n b'a tereke dugu ma walahi hɛrɛ bɛ hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ bɛ bɔ e tɛ miiri o walahi bilayi bɔ n ka kogo la an kana na se ɲɔgɔn ma bi kuma caman man di n ye ami ami sabali ko in sabali in de ka fisa an bɛɛ ma ne ka n ka fini da e ka kogo la a bɛ mun de k'e la a bɛ fɛn bɛɛ de kɛ n na kan'a da a la kogo t'e bolo a yafa n ma ala ni kira kama ka yaf'i ma n'i b'a fɛ ne ka yaf'i ma i bɛ n'i ka fini da ne ka kogo la e k'a ta tɔ lajɛ mɔgɔ lankolon

ee Fanta a kɛra cogo di mun de donna i ma jumɛn Fanta n tɛ mori bala la dɛ ne ye mun fɔ e ɲɛ na a ne m'a fɔ n ko n'e bɛ yɔrɔ filan k'i kana tɛmɛ n ka yɔrɔ kan wa ne m'o f'i ɲɛ na wa

N'i ko i ka dagolo minɛ i ka dan ye a tɛ la n'i k'a tɛ la ɔ ni yɔrɔ dɔ filan yɔrɔ dɔ to a bɛ ta a bɛ ta ee eh, zɔgɔ i ni sɔgɔma basi t'i la kɔni lamini ne bɛ ka kuma e de fɛ o bɔn ne ma nin faamu e bɛ ne fo mun na mun na e bɛ kuma ne fɛ ne y'a dɔn n fa e tɛ se ka ɲɛ ne yɛrɛ kɔ kuwa Lamini ne dɔgɔnin de ye i ni ne ye fa kelen ba kelen de an ye sin kelen min n'a fɔra ko e ni ne bɛ ka da tigɛ ɲɔgɔn na san kelen bi lamini hali ni e ma fɛn dɔw faamu ne kan k'a faamu mɔgɔw de kumana ne fɛ ka ni hakili yira ɲɔgɔn na wa n ye miirina ani bɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko ne de ye kɔrɔ ye ne de kan ka hakili sɔrɔ ka kuma i fɛ hali n'i ma kuma ne fɛ o de la ne nana i fo hmm. bon i ka foli ninnu i bɛ se ka a garder i yɛrɛ ye quoi kana ne fo a ɲɛci foyi de tɛ ne kan mɔgɔ de ma kuma e fɛ k'e ka kuma ne fɛ wa bon a fɔ mɔgɔ kelenw ɲɛnɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ko o kana na kuma i fɛ tuguni walisa i ka kuma ne fɛ un point c'est tout i ka vie kɛ à part moi je mène ma vie à part où est le problème Lamine nin ye kumakan ye n fa tu me dérange vraiment wallahi sans te mentir Lamine nin ye kumakan ye ne ma ouais nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la mɔgɔ ka jan wa don dɔ la i ka surun nka sini bɛ ala bolo Ne ma foyi ye fɔlɔ walayi n fa. E ya e ba ye n ye nga a nana cɛ. Mɔgɔ lankolon bilalen. Aw ni kile. Salamalekum.

Eh, Lamini baasi t'i la kɔni. Eh, ni baasi bɛ ne la e ye dɔgɔtɔrɔ de ye wa? Eh, ayi Lamini a ma s'o yɔrɔ ma sa i ka kɛnɛya. Jeliba jeliba jeliba jeliba e bɔ e yɛrɛ tɛ jeli yɛrɛ. Mhm. Mun na? Ka d'a kan e filɛ nin ye e tɛ foyi la ɛsikoroya la. ne kɔrɔkɛ kɛrɛfɛ e dun b'a kala ma danfara de bɛ ne ni kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ du in tilalen don an fila ni ɲɔgɔn cɛ e y'o yo e n'a tɛ fosi la ka ne lamini kɔrɔfɔ eh, lamini jeliba lamini mhm. bisigi ma ɲi maaw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ k'e bisigi ya jeliba e ka e kɔrɔfɔ aw bɛ ne kɔrɔfɔ su ani tile wa e nafigi de jeli tɔw bɛ yala ka balimaw kalan e filɛ e bɛ yala ka maaw fara de tasalen bɛ bolo i bolo k'i bɛna don ɲɛgɛn na dɛ wala bila ka haramu e tɛ don ɲɛgɛn na du in tilalen tɛ wa wa ɲɛgɛn in ne de sago b'a la ne lamini ne de sago b'a la ko o ko ka di ne ye du in kɔnɔ ne de b'a kɛ lamini oui e ni n fa aw bɛɛ lajɛlen ye ne jatigiw de ye ah bon Ne tɛ se ka kojugu ta k'i sɛgɛrɛ wa n tɛ se ka kuma jugu fɔ i kɔfɛ hali maa min bɛ kuma jugu fɔ e kɔfɛ ne n'o tigilamaa tɛ se ka jɛ nin y'i ka hakilinataw de ye ne y'aw bɛɛ lajɛlen ka ɲamakala de ye wa aw bɛɛ dama ka kan ne bolo i tɛ ne ka ɲamakala ye ne sen bɔ a la ee n fa de ka ɲamakala ye ne sen bɔ a la bi n sen bɔ a la sini sabula ne y'a fɔ i ɲɛna depuis kuma daminɛ na ne tɛ k'e jate jeli ye sabula jeliya ta bi e t'a dɔn bi e t'a dɔn sini e yɛrɛ ti e t'i bɔ yɔrɔ dɔn yɛrɛ maa min t'a bɔ yɔrɔ dɔn bɛ se k'a taa yɔrɔ dɔn wa an tɛmɛn'o ta tasalen bila awɔ bɔ bɔ bɔ ta tasalen bila k'an ka du n y'a faamuya n bɛna tasalen bila n tɛna don ɲɛgɛn na awɔ nka an ma se o yɔrɔ ma siyala gosi o t'i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya wa nka i ni ce ni baraji ala k'i sara wa n t'i minɛ ni ma dɛ n bɛ ala de deli hakilina min b'i la i ka bɔ hakilina jugu in kan i ka na hakilina ɲuman kan i y'a faamuya n y'a faamu n y'a faamu ɲɛgɛn fana i b'a fɔ n tɛ i tɛ don i tɛ don taa taa i bɔra yɔrɔ min na taa i ɲɛgɛn min a ka di i ye cogo cogo ni a ye tasalen in ta i ka sɔrɔ ka Fola n'a fili la jeliba basi t'a la madamu don basi t' si e fɔra ne kɔsɔ ye nin ye yɛrɛ bɔtɔla ye bɛna k'i kɔnɔ jeliba ne tun taara n ka ci dɔ de la an ka taa an sigi kɛ ayi

An denmisɛnninw tun wele tɔgɔ min na n wolo la banjugu i ka jeliba nafigi bɔra yan a fɔ a yɛrɛ désormais n'a nana a kana don ɲɛgɛn in na ɲɛgɛn bɛ ne de ka responsabilité la wa kalo o kalo ni ɲɛgɛn bɛ sama ne de b'a sama wari bɔ ne kun da ka mobala de n ka kuma faamu Aa lamini lamini e fara o de la ne ni jeliba bɛnna da la n y'a dɔn k'a fɔ n ko jeliba ma bɔ yan ten gansan ya depuis n ye jeliba ɲɛ ye cogo min na n b'a dɔn k'a fɔ k'i ye ko dɔ k'a la lamini i dun ka sabali dɛ lamini sabali n'a fɔra i ma k'i k'a to n'i m'a to n'a tonn'i kɔrɔ don min na walahi i kelen b'a cɛ lamini i tɛ fɛ n ka kuma minnu don i tulo la i tɛ fɛ ka kuma minnu mɛn i tulo la n'i ma sabali n b'a bɛɛ da i tulo kelen kelen ne fɛ ko mugu don ne t'a dɔn kolo kari ye ko i y'a faamu wa ah, n fa n t'a dɔn k'i ye impoli ye ka s'o niveau ma i y'a mɛn ah, i kɛ ne kan sa n fa i y'a faamu ah, ne tɛ non lamini i kɔrɔ de ne ye oui oui je n'en disconviens pas e k'i kɛ ne kan dɔrɔn ba ye e k'i kɛ ne kan dɔrɔn c'est-à-dire que ne bɛ ka ko nɔgɔya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan an ye balimama de ye ni o tɛ n bɛ n kali masa araman na wala bilahi ni muso bilen ma bɔ du in kɔnɔ yan sabula a yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ impoli ɲɛ don ne lamini na yan sigida na bɛɛ lajɛlen ka tanga bɛ ne kan Kɔrɔ de kama ne k'i gasi sigi fɛn dɔw la dɛ. I ye n ka kuma faamu wa? E Tɔmɔ, a ye sabali sa. I yɛrɛ b'a dɔn ko kuma bɛnnen tɛ e n'i kɔrɔla ta. Han! Fanta. Kɔɲɔmuso ni mankan, e yɛrɛ b'a dɔn k'a cɛ man ɲi. Fanta, jɔni de y'e wele yan? E da don kun e ni ne e e ne ni e e n fa ka kuma na. o tuma e golongolo b'a dun wa ne m'i ladi wa ne m'a f'i ɲɛna n ko n'an b'an ka kuma na n'i kan'i da don a la wa. n burankɛ sabali n b'i deli ala yɛrɛ de kama i ka t'i ka so kɔnɔ aw ka nin mankanba in dabila nin cɛ man ɲi ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ. ee ee n'i ye n tɔgɔ tigɛ i da la walahi i bɛ ɲɛ sisan i ko san kaba e ma min fɔ i cɛ ɲɛna e bɛ n'o de fɔ ne ɲɛna wayi wayi mais kana muso dɔgɔya o man di n ye lamini walahi bilɛ kana muso dɔgɔya n fa o man di nin tɛ kabako den da ye o man di n ye e e y'a ye lamini ma n bo bi n bo de bɛna n bi ci wa lamini walahi e e bɛna ne n fa y'i ɲɛ la on va voir mɔgɔ min ta ye du in ye Du in bɛ mɔgɔ min ka bolo kan an bɛn'o ye wa on va voir i bɛ se o to o ka fɔ la Fanta yɔrɔ ni e ye ɲininka e bolo ko n fa ye mɔgɔ ɲɛnama de ye tu as vu comme i kuman'a fɛ a y'i jaabi cogo min na nka ale tɛ a jo b'i la i nɔ de don i nɔ de don ne ma e ladi wa n m'a fɔ n k'i dabɔ nin ko ninnu na e de tɛ k'i yɛrɛ kɛ ba ɲumankɛ ye wa ah ko ko ɲuman ni ainsi de suite patati patata i dabɔ a la dɛ désormais k'i na k'a dan ye n ka kuma faamu wa n tɛ manamana ko la tuguni maa lankolon bilalen filɛ nin ye e bolo k'e dɔrɔn de ye mɔgɔ ɲɛnama ye

Dɔgɔ. Juguman tɛ. I tɛ ɲɛma i jɔ yan. Tɛ sigilan dɔ ta. Juguman tɛ. Ni n bɛ se k'a fɔ n jɔn ye i n'i dɔgɔkɛ cɛla de n buran ye n'i y'a mɛn du i ko dutigi anw kɔni ye dafalan de y'a kɔnɔ ni aw bɛnna anw bɛ to yan nɔ nka ni bɛn tɛ yen anw ye tagabaga de ye dɛ n bɛ ka min f'i ɲɛna walayi n y'o kelen de fɔ i dɔgɔkɛ fɛnɛ ɲɛna so kɔnɔ sisan ne kɔni b'a ɲini aw fɛ aw ka bɛn burankɛ foyi tɛ bɛn bɔ fanta i ka nin kɔrɔmatigɛli in kun tɛ mɔgɔ si ye ne de don n'i ye ne laɲini kɛ i bɛ n lasɔrɔ wa n bɛ n sɔɔri i kɔnɔ Ami ne ye tɔgɔ fɔ yan Fanta ni fali bɛ kasi la mankan o mankan bɛ bɔ o kɔnɔla la o ye kasikan dɔ ye ne ni n dɔgɔkɛ ka kɛlɛ nin ni fɛn o fɛn bɔra nin kɛlɛ kɔnɔ walahi ne sigilen ninnu bɛ ne de ye miiri k'a dɔn k'a fɔ ko n dɔgɔkɛ de don ka kuma a fɛ walasa an ka balimaya tɔ ka taa ɲɛ nka ne dɔgɔkɛ ye kuma min ta ka ne sɛgɛrɛ n bɛ n kali masa la min ka bon n ka kalili ma walahi an bɛ kɛlɛ nin kɛ fo ka s'a dan na

E tolo ne bɛ fɛ ka jigi e la mun kelen na i b'a dɔn n bɛ fɛ ka fili i ma yɛrɛ de kuwa i n'a fɔ ko ko e tolo tɛ e ɲɛ t'a la fɛn bɛ ka kɛ du kɔnɔ o tuma ne bɛ e ɲininka o e de ye kɔrɔ ubiyɛn lamini de ye kɔrɔ ye han e i tɛ dusu ta dɔɔnin fɛn bɛɛ bɛ k'i la i tɛ kuma u bɛna ɲɛdɔnya kɛ ne na fo n siso kɔnɔ i tɛ kuma e ya walayi i tɛ kɛ foyi de ye ami a tɛ ne ni faden sago cɛ koyi ami sabali cɛya kɔrɔ de ka ko dɔn ka tila k'a kɔrɔ dɔn ko minnu bɛ ne ni lamini cɛ i tɛna se k'a ɲɛdɔn lamini ye ne balima de fa kelen ba kelen joli kelen u b'a fɔ ko balimaya bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ abada ni lamini ma fɛn dɔ faamu ne kan k'o faamu tiɲɛ don bi lamini bɛ fili kɔnɔ nka f'i k'a dɔn ne ta ye du nin ye cogo min na lamini fana ka kan du nin na ten an fa taatɔ an fa ye min fɔ ne ɲɛna baba ye min fɔ ne ɲɛna fo ka taa dugukolo meleke ne tɛ ɲinɛ a kɔ Lamini ye denmisɛnnin ye halisa nka a bɛn'a dɔn n'an bɛ taa an bɛ se n'ala sɔnna ma e k'i sigi fo a bɛn kan fɔlɔ ko n'an bɛ taa an bɛ se i bɛ sa ta ala ka sabali di bɛɛ ma

Ami Fanta e dun ta ye mun ko sugu yɛrɛ ye tan tɔ n'a fɔra ko diɲɛ ma don o don ɲɛgɛn ko turu bɛ e la e yɛrɛ ka taa i ka taa ɲɛgɛn kɔnɔna lajɛ e ni a tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra kɛnɛ ma ka na fɔ k'a bɛ don ɲɛgɛn nin kɔnɔ a tɛna fɔ k'an fila bɛɛ de nɔgɔlen don wa han ne ye ne ma se ka ɲɛgɛn ko sɔgɔmada in na ne ni farigan de wulila e ni farigan bɛ se ka ban i ka nɔgɔlenya kɛra sababu ye fo ka se ne yɛrɛ ka yɔrɔ la baasi tɛ ni kɛlɛ kun ye ɲɛgɛn ko de n b'a ko eh, a dun bɛ ko dɛ o a sera k'o dɔrɔn fɔ a bɛ ko dɛ wa a ka ko dɛ wa a bɛ ko diyagoya ne yɛrɛ taara o lamini bɛ ka si e fɛ cogo min na

Tu bisimila tu bisimila tu bisimila jinɛ segin mɔgɔ segin mɔgɔ ɲuman segin hmm, to ka nin du in kɛ ne lamini ta ye ne mana ko ko kɛ nin du in kɔnɔ maa si kana se k'o bali cɛ kana se k'o bali muso kana se k'o bali ni ne ye fɛn fɛn fɔ bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ kumu bɛɛ lajɛlen k'a datugu bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ ci bɛɛ lajɛlen k'a kulo ci ni ne y'a bila yɔrɔ yɔrɔ maa si kana se k'a wuli ka bɔ yen tu tu

I furamugu b'i bolo min i bɛ n fa ka da la? Ɔ ni furamugu bɛ ne bolo ko ne bɛ i fa ka da la ko ne ka mun kɛ sa? Tɔkɛ i tɛ sabali. E ɲɛ ye mun ye e da b'o lakali mun na? Ka sabali mun na? Yɔrɔ ne ye lajigin i ka ko ninnu kun saga bɔ ne ma yɔrɔ? Han? E mago bɛ jumɛn de la? A bɛ ɲɛ sira la wa? A kɔni bɛ ne ɲɛ sira la. Tɔntɔn e ni n fa ye balimama de ye. E bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ nin ye tan tɔ don dɔ i bɛ nin tɔnɔ de sɔrɔ. Halisa. Kuma fɔ k'an ye balima de ye wa? Tɔntɔn, n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna, aw de ye sinji kelen ye, n'aw ye ɲɔgɔn faga yan, ka ɲɔgɔn kɛ tonbo ye yan nɔ, walahi a tɛ kɛ ɲɛnama ye.

Lamini nin y'i ka baara de i ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i ka se ka ne faga i dɛsɛ dɔ la fo bɛna furamugu kɛ n ka da la o tɛ lamini i tɛ se ka ne faga walayi ne fagali se t'i ye n fa dɛ i b'a dɔn ne tigɛ e la ka da ka ne kuma bɔ e tun ne tigɛ ma ne muso la nka n'i tun y'a kɔrɔbɔ i tun ma segin ko ko a bɛn n' ka cɛw tun bɛ bɔ a la ne tɛna e wele k'an bɛ taa mankan kɛ tiribina la walima kɔmisariya n'o sa o banna

walayi bilayi i tɛ se ne la n fa bilayi i b'a dɔn ne bɛ e to yen fɛn dɔ de kama sinɔn n'i m'i da jɔ a bɛ n'Ala ni kira cɛ bilayi kana n kɔrɔbɔ lamini walayi bilayi hali n'an taara ka segin e tɛ se ne la n fa ne tɛ n ta e ma sa ni ne ye n ta e ma ni ne y'i ci don o don walayi dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔsɔli k'i kun a bɔ awɔ n fa

E tɛ ne dɔn i tɛ wari de b'a ta kun ma

ko ne k'a kɛ Amina na la n kalila Ala la n ye n ban nka a ye n diyagoya de n'a tɛ ɲini ka n bugɔ ko fo n ka furamugu in kɛ na la de n kɛtɔ ko n bɛ furamugu kɛ na la o bɛnna ni n burankɛ fana bɔtɔla ye jeliba ne ye kojugu kɛ dɛ n'i ma ɲa ne ma de hali ne tɛ se ka segin so kɔnɔ bi Ala ni maloya fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Maa kɔni t'a fɔ k'i sɛgɛnna maaw ni ɲɔgɔn cɛla kuma la nka n kalila ala la aw ka du kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla ne sɛgɛnna kuma la fanta diɲɛ don o don kuma kura diɲɛ don o don ko kura a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ɲɛdɔn bɔ ɲɔgɔn na ɛ e tɛgɛ tara saki de kɔnɔ sɔsɔ cogo tɛ min na nka baasi t'a la kuma ye ne ma wajibi ye ka d'a kan n kan ka kuma aw ka ɲamakala ye n ye ne m'a fɔ ne kumalen k'o bɛ fɛn bɔ a la nka n'u ye n ka kuma mɛn o de bɛ sɔn ka fusa an bɛɛ lajɛlen ma wa n b'a dɔn u tɛna n ka kuma yɛrɛ mɛn ka d'a kan don o don n bɛ nin kuma kelen in de la e bɛ se ka ne kɔnɔ yan komi i maloyalen don n'i y'a kɛ ne yɛrɛ ye

a ka wuli cogo di jeliba i da bɔ n na e n fa ala ni kira kama kana na sɔn nin ma ɛ lamini ye min kɛ e b'a dɔn wa ɛ lamini ye min kɛ ne ma bɛn n'o ye ne bɛnna n'e de ta ye a mana gɛlɛya e ni lamini ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo e man kan dɛ ka bere ta k'i b'a kɛ k'a bugɔ lamini bɛ sɔn k'i bolo kuru ne kama cogo di ɔ n'a ni tora a la dun ne mago t'o da la ne n'a mago fɔ t'o ne la mago t'o la dɛ aw yɛrɛ dama de bɛ yan n'aw ye ɲɔgɔn ban aw bɛɛ lajɛlen ta bɛ k'a la nimisa ye i ka nin ma diya n ye dɛ nin ma diya n ye bi nin ma diya n ye sini bere in di yan nɔ

juru ye juru sara ye ne y'a f'i ɲɛna a ma daminɛ fɔlɔ maa lankolon bilalen n fa n fa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na n fa aw bɛɛ lajɛlen de y'aw taw dusu fɛ du cɛkɔrɔba lankolon a ka fisa ni du cɛkɔrɔbantan ye aw bɛ nin mankan in fɛn fɛn la n'aw ka cɛkɔrɔba kun bɛ yan nin si tɛ kɛ n fa n fa wuli wuli an ka don so kɔnɔ i dalen man ɲi kɛnɛma tan maa min man kan k'i sɔrɔ tan

ne y'o de fɔ n ko maa ɲuman tɛ bɛɛ ye bilayi i ni bi maa de bɛ jɛ miniti damadama i bɛ tigɛ a tigilamɔgɔw la nka kabini ne ni danbele jɛra ne ma tigɛ i la jeli ni jatigiya la kori basi t'i la jeliba i solila ka don n kan dɛ I ma taa sumu kɛ yɔrɔ la bi yan ɛɛ danbele e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni ne bɛ taa denkundi yɔrɔ la ne ni nin fini ninnu tɛ n taatɔ de tun don ci la n k'i jɔ n ka na bɔ i la ka sɔgɔma dafɛ foli bila i la o diyara ko kojugu ɛ furanan b'i bolo dɛ o tuma la madamu bɔra de ee madamu bɛ baasi foyi t'a la n yɛrɛ de b'a la ka n fari bɔ ɲɔgɔn na ɛɛ danbele e kɔni t'a fɔ madamu bɛ so kɔnɔ e b'i biri k'a kɛ yɔrɔ furan ye o cɛ man ɲi dɛ jeliba i ye yɔrɔ furanni y'a la ne bɛ minɛn nɔgɔw ko hali wagati dɔ la ne bɛ so furan k'a jɔsi eh, danbele n'i kɔni b'a la k'o kɛ i tɛ ka ko ɲɛnama kɛ ah. f'i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ mali de la yan fɛn dɔw bɛ yen o bɛnnen don jamana wɛrɛ maaw la ka tɛmɛ anw kan e b'a dɔn danbe bɛ yan fɛn caman bɛ a ka di buna hadamaden ye nka i tɛ se k'a kɛ a ka d'a kan an bɛ danbe de nɔfɛ an bɛ tagabolow nɔfɛ ɛ ni maa ɲɛnama dɔ nan'i sɔrɔ nin na a tigilamɔgɔ bɛ tigɛ i la dɛ kana n'a to k'i biri ka yɔrɔ furan k'i muso to so kɔnɔ ko ɲɛnama tɛ jeliba nin de bɛ k'aw caman lafili jamana wɛrɛw ye jamana wɛrɛw ye mali ye mali ye an bɛɛ dama ka kan f'i k'a dɔn k'a fɔ furu sigilen don bɛnkan dɔw de kan n'i n'i muso sera ka ɲɔgɔn faamuya olu la ka ban ah basi b'o la de ɛɛ i ye min fɔ basi foyi t'o la buna hadamaden n'i n'i muso bɛnna ko o ko la o yɛrɛ de kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka furu sinsin nka f'i fana k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ baaraw bɛ yen muso baaraw fana bɛ yen i y'a faamuya n y'o faamuya ɛɛ basi t'a la n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ahan muso jɔnya o ka fisa ni cɛganaya ye ɛɛ danbele e mana ko in kɛ cogo o cogo ne b'i faamuya ne kun nana foli bila i la aa nin diyara n ye ni madamu nana ahan i b'a fɔ a ye ko n bɔra yan problème foyi t'a la

tolo i da kasa bɔlen o ye tiɲɛ nka i ɲɛ kasa bɔlen i fagali ko b'o kɔnɔ e b'a fɛ ka mun de fɔ yɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ tolérer ne tɛ se k'o kɛ dɛ n'a fɔra lamini de bɛ bɔ f'a ka so ka na e bugɔ yan nɔ komi e bɛ se ka yafa o la walahi a muso ye fura mugu min kɛ ne ka nan na walahi ne tɛ se ka yafa o la n bɛ taa convocation de tigɛ u fila bɛ t'u bo kɛ palan na Fɛn o fɛn fɛn de ka dimi don ne na han est ce que ni e kun jɔra e jɔya yɔrɔ la saba sɔrɔ nin dun ma k'an ta ye ne ko mun de la e tɛ se ka mɔnɛ bɔ ne na dɛ Ami, i tɛna a faamu. Kɔrɔya kun ye ɲamajɔ de ye. fɛn min b'an ka du kɔnɔ ne de b'a dɔn i sigi ko kɔrɔya kun ye ɲamajɔ de ye n'i sara don min na kɛ i bɛna a dɔn k'a fɔ ko jabila i bɛ ka balimaya min fɔ o tɛ yen nɔ n'i ye ne salen ye o b'a yira k'a fɔ ko n sa waati de sera e bɛ k'a ta ni dusu ye cogo min na ni ne y'a ta ni dusu ye ten an tɛ ɲɔgɔn faamu o de la n ko n ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ne dɔgɔnin ye mɔgɔ min ye ne b'a dɔn wa ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ne b'a dɔn kumakan minnu fɔra ne ɲɛna ne b'olu bɛɛ dɔn donc an k'a to tan ni a bandon sera don min na a bɛ ban ten ne ta bɛ ban kɛ ne ta tɛ ban n'ala sɔnna nin kɛlɛ kelen nin an b'a sama fo polisiso la A n'a cɛ sa nɔgɔlen jɔlen filɛ de fadenw ne sen samara baden jugu sinji jugu e bɛ bɔ' i ka yɔrɔ la ka'i kɔrɔkɛ bila wa to ne tigɛ e la e mun mɔgɔ de e bolo e jamanen de don h e bolo k'i bɔ tigɛ ni jɛ de yan i jamanen tɔgɔ bila n fa de b'a ci la ne to mɔgɔ ye dɛ i y'a faamuya n'i bɛ se ko la kɛ i bɛna ne de bugɔ n bugɔ wala e tɛ miiri e fugari de Barisa n'i tɛ fugari kɛ i tun bɛna i i tun bɛna ne bugɔ sisan sisan bilahi n k'a ye jamanen i bɛ se o de la o. Ɛɛ Fanta Fanta. Naamu. Ɛɛ. Fanta i ye Ami ka kumakan mɛn wa walima i m'a mɛn Ami ye mun fɔ ee j'espère que i tɛ tulogeren kɔni ye n b'a fɛ ka min kɛ sisan fɛn fɛn ka di i ye da sago a fɔ n fa ma hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen ne Lamini de ko ten n ko

ne tɛ dan sagon nka i k'a bila i hakili la an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye a ma daminɛ fɔlɔ maa lankolon bilalen hmm? ne bɛ ɲɛ

Kɔmi buwa ka san wolonwula saraka bɔ bɛ na ka surunya donc n tun b'a fɛ an ka a labɛn yanni waati cɛ o de tun wele kun a bɛ labɛn cogoya min na an fara N fa ee e bɛ to ka ɲinɛ de quoi o de bɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ i m'a fɔ ma hakilinajigi a ma se o ma kɔrɔlen sarakati bɔ cogo min na an b'a bɔ ten wa ne b'a dɔn n'a ma bɔ ten fana bɔ cogoya wɛrɛ t'a la sabula misi bɛ san fɛn min na malo bɛ san jama de bɛ na mɛ e yeko tan o yeko tan n'i ma na ni waa kelen e bɛ na ni waa fila ye sisan i bɛ tila ka na jɔ n ma ko wa i ka hakililajigi de don wa an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ kɔrɔlen de la to ka maloya dɔɔni sa i yɛrɛ kun kɔrɔya ma n'a fɔra e de ne kɔrɔkɛ nka ne de bɛ ka du responsabilité bɛɛ ta k'a da n kun na hmm? Lamini f'i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnnin dan y'a se ye ne ka fɛn fɛn di buwa kunko la i b'a sɔrɔ ne se de sun n'a se bɛ ne yɛrɛ ye ne kelen b'a bɔ ka sɔrɔ hali a ma se e ma mɛ mun i y'a fɔ ne ka d'a kan i ni ne ye kɔrɔ dɔgɔ de an ye sinjimaw de o cɛ ne se ka foyi de kɛ k'a fɔ tun b'a dugu n fa ne ma bɛ e ta ma sa mɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo di o ma se hakililajigi ma kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de misi ne de b'a san malo bɛ san ne de b'a san nasɔngɔ bɛ di ne de b'a bɛɛ kɛ e mago bɛ mun wɛrɛ la

Sitan, ne y'a f'i ɲɛna k'i kana na to ka ne ɲininka nin kuma nasugu nin na. Ni ne ye min kɛ e ye nin du in kɔnɔ, o de ka ɲi. I ka di ne ye kojugu. Wa i ye musoba de ye ne bolo. Danbele, Danbele, i yɛrɛ ye cɛba de ye, cɛ min ɲɔgɔn tɛ cɛ tɔw cɛla. hali k'a dan ka baara ɲini k'a di ne ma ka ne tɛmɛ n musoɲɔgɔnw cɛ la i sara fosi tɛ ne bolo la i ni ce i yɛrɛ ne bɛ bɔ wagati min ja wa ne bɛ don wagati min ja i tɛ fosi fɔ n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a mankan tan tɛ yen nɔ ne b'i fo o la kosɛbɛ danbele n bɛ kumakan kelen f'i ɲɛna bi fo ka taa fɔ dugukolo melengera ni n y'i janfa don o don n ni ka minɛ o don Sika, je t'aime. Moi aussi. An ka sara kɛra bi. Aha. Ah, vraiment, o ɲɛna.

iwe dwa uga bwayo n fa n fa n fa ne b'i ɲininka e yɛrɛ dara a la k'i ka sarakati minɛna n'a fɔra ko an fa ka sarakati e ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ fo tamaro kɛmɛ na k'o tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n fa ni ne ye miiri k'a ye ko o ko bɛ yen n'a bɛ kɛ du in kɔnɔ ne lamini ne de b'a sarisi bɛɛ lajɛlen ta e tɛ maloya e tɛ miiri e tɛ taasi tamaro kɛmɛ na han ko ka dugawu kɛ an fa ye n fa tiɲɛ na ko ne tigɛr'i la yɛrɛ i bɔra jɔnni ta binni ka bin lamini ala k'an bɛɛ sɔn hakili la amina nka n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna f'i k'a dɔn k'a fɔ ko saraka dɔgɔya tɛ yen ah. mɔgɔninfin ye fɛn o fɛn ŋaniya ta k'a bɔ mɔgɔ wɛrɛ kama saraka la a minɛbaga ye ala de ye wa tamaro o ye alijinɛ yiri dɔ ye Ala k'a saraka di. Faantan dalakan tɛ ban walayi. E ya e bɛ to tan o. Maa lankolon bilalen. Jeliba. Bye. Eh, Lamine. Baasi t'i la kun. Eh, baasi bɛ yen nɔ. Ne tun b'a la ka taa e yɛrɛ de fɛ yen. O ka di kɔni. A man di jeliba. Eh, mun na? Jeliba o. Ne b'i ɲininka o. Kɔrɔya kun yɛrɛ ye jumɛn de ye? Lamine. Kɔrɔya kun ye hakili de ye. Hakili. Komi e bɛ cucucu la n kɔrɔ n fa nɔfɛ. munna e t'a fɔ a ɲɛna k'a ka hakili sigi munna e tɛ hakilina ɲumanw don a kɔrɔ ne b'i ɲininka tuguni o balimaya kun ye jumɛn ye balimaya ye fɛnba de ye mhm. a juru kelen o kelen a bɛ fo larosi la mhm. maa kelen man ka fɛn tigɛ a la mhm. e maa min mana kɛ sababu ye ka juru dɔ tigɛ a la Alaw tala bɛ ko da i kan i ma sigi ni ko min ye maa min bɛ balimaya fara o tigilamɔgɔ ni kɔlɔlɔ tɛ ban wa o ni lebu tɛ ban. Mm. aa jeliba ɛɛ i bɛ dɔɔnin dɔn n yɛrɛ hakilinan ye i t'o fana dɔn nka i b'o fana dɔn nka. ne ni n fa ka balimaya a bɛ n'ala n'a kira cɛ a bɛ fara bi ɲinɛ kɔni ɲinɛ an fa ka saraka bɔ walayi bila a bɛ fara n'a fɔra e k'a ta k'a lajɛ ɲinɛ a san wolonwula de san o san ni an ka cɛkɔrɔba ka saraka bɔ bɛ kɛ ne de bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a misi ne de b'a san malo bɛ tobi ko ne de b'a wari bɔ nasɔngɔ bɛ di ko ne de b'a nasɔngɔ ale bɛ se ka sigi a ta kɛ fugari ye cogo di n fa kana n'i ta n fa fɛ ne lamɛn sa jeliba ne lamini ye n kali ala la bi ni ɲinɛ kɔni ɲinɛ ɲinɛ sarakati bɔyɔrɔ la ni n ma waliba bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ u ma t'u ɲamɔgɔden ta tura filɛ lamini duwawu ɲini na n'i ye ko o ko kɛ o y'i ka kɛta de bɛɛ lajɛlen n'i se de don ɲɛnamaya la kana na n fa ka olu ko ninnu jate n'i y'a ye e bɛ k'a kɛ bi ala de sɔnna e ka k'a kɛbaga ye

jeliba ko o ko bɛ ban o bɛ dɔn kabini a daminɛ n fa ka sɛgɛn ye n fa ka fugariya ye ban kuma tɛ na wa f'i k'a dɔn k'a fɔ n'i m'i cɛsiri walayi bilayi i bɛ minɛ ka di cɛsirilenw ma o kɛ o b'i kɛ u ka cɛsirijala ye ne ye n cɛ de siri koyi ne ye baara de kɛ n wɔsi la n fa i bɔra ka nin min kɛ nin de ye cɛya ye ka se t'u ye ka sabali maa o maa n'i sabalila ala kama alaw tala b'i wasa kana na nin ko ninnu digi i yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen dara an kuntigi kan a y'a bɛɛ lajɛlen to yen ala kama n'i ka ko bila ka ala kɔnɔ ala b'i ka kɛlɛ kɛ don janya fara surunya kan kana nin kɛ kuru y'i kɔnɔ kuru min bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka balimaya fara nka i jija a ka kɛ kilisi y'i kɔnɔ kilisi min bɛ na ni ŋaniya ye ŋaniya min bɛ se k'aw bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye bɛn de ye ala k'i ni balimakɛ kan bɛn ne bɛ siran i ɲɛ jeliba Ne ye miiri buwa kumakan de kama ne bɛ nfa to yen ne nfa sɛgɛnna n'i ye se kɛ ne ye bi n bɛ lamini kɛnɛ minɛ n b'a ɲimi mɛ cɛkɔrɔba taatɔ ye kuma minnu fɔ n ɲɛna o de kama n b'a to yen hali sisan cɛkɔrɔba ka kumakan kelen o kelen i jija a bɛɛ lajɛlen ka to i kɔnɔ i b'a fɔ tɔnkɔnɔ kilisi ni ne ye sɛbɛ ye ni ne ye dusu ye ni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ i b'a fɔ i fa y'a kɛ cogo min na Alahu tala b'i wasa ɲɛji min filɛ ka bɔ m'a dɔn dusu ɲɛji don ɲɛji gansan tɛ balimaya tuguli sira o ɲɛji de ye nin ye i ye cɛɛ de lamini i ye cɛɛ de ye

Chéri a kɛra cogo di ta i k'an to tele filɛ la dɔrɔn ka wuli k'i ɲɛ kumu ka n'i sigi yan han mun de kɛra a ɲɛfɔ n ɲɛna kɛ damini an ka diretɛri ka waa kɛmɛ de tun bɛ ne bolo o de tun a ka mesaji de jiginnen filɛ ne kun ko ne ma ka wari ɲini ka d'a ma sini k'a bɛ taa ne da chéri o tɛ ɲɛkumu kun bɔ bi tile ma bin fɔlɔ o an bɛ se ka waa kɛmɛ ɲini k'a d'a ma n'an m'a sɔrɔ yanni sini cɛ fɛnɛ ne bɛ taa kasobon dɔ la Danbele tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne dara a la bi k'a fɔ k'e bɛ ne fɛ ne tun bɛ fɛ k'a lajɛ de i ka fɛ bɛ degere min na dɔrɔn sinon wari fosi de tɛ ne bolo kuma tɛ k'a tunun

An ka ne ta to sini na. Ee sini wa an k'a kɛ bi sa. Ɔ i ɲɛ tugu. Ka n ɲɛ tugu. Ala kama sa a to n ka n ɲɛ yɛlɛ. Ok ɲɛ yɛlɛ. Ok. Jarabi jarabi jarabi kanu gɛlɛman de

n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa ji ko la sa i y'a mɛn problème t'a la an yɛrɛ bɛ minɛn ko ɲɔgɔn fɛ bi kelen t'o kɛ fiyewu ayi nɔ i lafiya bi sa e ayi i delila Mm, sa ɔ a to n ka ji kɛ fiɲɛ na fɔlɔ awɔ n y'a mɛn

N fa e o kɛmɛ naani nin ta de ye ne taara o kɛ k'ale ta de ale tɛ maloya n fa i bolo de kun sa n'i b'a fɛ ka kalabanci bi i b'a bi fo k'a tɔn da ne de bɔra ka kɛmɛ naani bila san san ka den ka taa dugu wa ni samara min bɛn e sen ma i nana i sen don a kɔnɔ yen ka tɛmɛ ka taa sira fɛ di fɛn fɛn bɛ son du in kɔnɔ n fa e de b'a ta

tɔnɔre i ye nin min kɛ i jo t'a la e bɛ se ka wari bila du kɛnɛ ma cogo di k'e b'i kɔrɔkɛ kɔrɔbɔ ni o ye e yɛrɛ ni ala cɛ ka kan tɔnɔre an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mankanmisɛnnin fɛn fɛn bɛ du in kɔnɔ yan nɔ walahi e de don a jubaju bɛɛ ye e de ye wa n'i dun m'i cogo dɔn an bɛ denw de sɔrɔ nin kɔnɔna na o bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ni nin y'a to ala tɛ ka den nɔgɔya e ni de walahi

Sabalala salamu alekun a somɔgɔw salamu alekun wa ne ye fo de la i b'i ka ko ninnu daminɛ welekun fɔ n ɲɛ na fɔlɔ e ka ko bɛɛ kɛlɛ de awa diɲɛ sinsin bere dɔ ye tiɲɛ ye nka ne ɲɛ b'e la cogoya min na tiɲɛ lamɛnni ɲɛ t'e kun kuma t'a tulo ma he he n t'ale i fɛ dɛ ni min bɛ i t'o fɔ jɛ o jɛ ni tiɲɛ fɔ t'a la kun t'o jɛ la kalo fila kɔnɔna na cɛ fila de bɔra e nɔfɛ e bann'a fila bɛɛ la kunu fana n tulo b'a la ko cɛ dɔ bɔra e nɔfɛ E bɛ ko ko don yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ caya i k'a dɔn ko garijɛgɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye kuma bɛɛ e tun man kan ka ban nin garijɛgɛ in na diɲɛ girin bɛ ban e b'a dɔn min bɛ laban o ye furu de lala taa ka segin bɛ gɔn de ma n'o tɛ kulu b'a nɔ la n'i sigara i bolo la i b'a sumusumu de ne filɛ dɛ n ka bon n cɛ ka ɲi wa dawula bɛ n na hali n'i ye ne ye i b'a dɔn ne tɛ gala ne de bɛ lɛnkɛ cɛ la n'o tɛ cɛ tɛ lɛnkɛ ne la dɛ i ko garizigɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye siɲɛ fila a dun bɔra ne ye fɔ siɲɛ saba e min datugulen don cɛ de la k'i ɲininka ko mun b'i kɔ nin kuma sugu ninnu man di ne ye i y'a mɛn wa

Ee e tun na yan ka tunu wa e de bɛ mun na yan ne ba dɔgɔnin ne tɛnɛ Minata ye o de nana ne bila yan nɔ jugusago yan ka ne bila yan e n'i ka malobɔrɔ de nana wa walima i nana cogo di ko malobɔrɔ de wa awɔ e tɛ tɔnɔ fa dɔgɔnin de ye wa ko ko mun e bɛ luwanse de la yan luwanse jumɛn ne de ta ye du in ye wa hali i sigilen filɛ yɔrɔ na ta ɲɛ bɛ nin batima kura in na ne de y'a jɔ ɛɛ n bɛ min f'i ɲɛna i yɛrɛ ka kuma ko i i tanti de ye jugu sago ye ne de bɛ olu balo yan ne tɛ kɔngɔ bɛ a n'a cɛ bɛɛ lajɛlen faga yan i ka kuma faamu wa k'i kuma cogo dɔn e filɛ nin ye e e ma mara e ba bɛ cogo min na e fana bɛ ten de

Ja mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ. Ahan. Ne fa, waso kɔni man di Ala ye. Han? Waso kɔni man di Ala ye. E de m'o fɔ ne ye a? Non nin ye n fa nɔ de ye. Ɛ n fa! N fa! N fa!